Moni ndine Jack. Nde kodi munamvapo za 16 Psyche? 16 Psyche ndi asteroid kapena nene kuti mwala umene uli mlengalenga umazungulira mlengalenga. Ma asteroids alipo ambirimbiri osalewerengeka. Mwalawu unapangidwa discover pa 17 March 1852 and dzina loti Psyche analipatsa kuchoka kwa goddess wa ku Greece eti anali dzina lake Psyche. Akuti mwalawo kukula kwake in diameter ndi 220 kilometers. Nayonso Psyche 16 imazungulira dzuwa mmene Earth imazungulirira dzuwa koma iyoyo imakhala pakati pa planet ya jupiter ndi mars sono asteroid yake amaitchula kuti ndi m asteroid m yo kutanthauza kuti metal anaona kunena kuti ndi mwala onena kuti unapangidwa ndi metal metal yake sakudziwa bwinobwino kuti ndi chani sanayifufuze koma ndi mwala onena kuti uli 370 million kilometers kuchoka ku earth kuno eti nde ndi ulendo wautali tsono ma scientists aku NASA akhala akupanga study kunena kuti afunitsitsa aone kuti kodi pa asteroid imeneyi pali chani eti nde amagwiritsa ntchito process ya spectroscopy ndi spectronomy kuti aone kunena kuti mu particle mumaparticles mwake kapena mumwalawo muli chani nde akhala akufufuza kugwiritsa ntchito spectroscopy kuti aone amagwiritsa ntchito light kuti afufuze nde so far zomwe anapeza nzonena kuti mwalawu ndi odzadza iron odzadza gold odzadza clay muli platinum komanso muli nickel eti muli zinthu zambiri ndi chimwala chonena kuti ndi chuma chokhachokha akunena kuti chuma chomwe chili pa mwala umenewo ndalama zake ndi zoposa 10,000 quadrillion dollars chuma choposa dziko lonse lapansi eti nde of course pali ma organizations ena omwe akufufuza njira zoti adzitha kupita mlengalenga kupeza miyala ngati imeneyoyo ayambe kupanga maini eti ayambe kukumba nkubwerera nayo koma nkhani ndiyonena kuti miyalayo one ili kutali kwambiri komanso olo njira yopangira drill pamwala ngati pamenepo komanso olo achite drill zinthu adzazinyamula bwanji kubwerera nazo kunoko ku dziko lapansi nde ndi chintchito chachi chambiri choopsa chofunika kufufuza ndi zonena kuti zidzatenga zaka zambiri kuti zidzatheke komabe a NASA anapitiriza kufuna kufufuza kunena kuti akufuna apitepo ndithu akaone kuti pamene papa pali chani komanso ati akufuna kuti aone kuti mwina zingathandize kudziwa kunena kuti ma planet amapangidwa fomu bwanji chifukwa pena akuti mwalawo mwina unagamuka kuchoka ku planet ina pena akuti iyayi mwina inali planet ina yoti imachita fomu koma kaya zinakanika pali ma theory osiyanasiyana onena kuti mwalawo unachokera kuti nde a NASA anapanga launch project project yake akuitchula kuti psyche ende psyche yo anapanga ngati chombo chonena kuti chipite ku psyche 16 kucha chikatani chikafufuze kunena kuti pali chani mpotani miyala yake ndi chani basi akatenga as much information as possible kunena kuti information iyo idzagwiritsidwe ino ntchito kuti aone no next steps kuti oo pamwalapa potere kaya pali zoopsa zanji kaya pali zabwino zanji ndipo tingapange nazo chani eti nde project yo anayipanga launch mu 2023 yonena kuti chombo cha psyche chipite ku 16 psyche eti anayitchula project yo kuti psyche after mwala omweyo nde anapezeka kuti inanyamuka chombo inanyamuka pa spaceship ya spacex ya achina elon musk mu 2023 project yonena kuti yachoka 2023 akuyembekeza kuti chifukwa choti ndikutali ikafika pa asteroid po mu chaka cha 2029 ndipo by 2031 information izatani izakhala kuti yabwerera mwaonatu anzathu akamapanga mapulani sapanga za lero lokha amaganizira zakutali kwambiri and information yo akuyembekeza kuti mwina izagwiritsidwa ntchito bwino 10 years kapena 15 years from now eti kupanga plani chitsogolo eti nde anaitumiza video yake ndi ya spaceship imene ina- imanyamuka imene inatenga psyche kukaisiya mlengalenga psyche inapita mlengalenga ndipo ili pa ulendo ikupita ku psyche 16 kapena nene kuti ku 16 psyche koma mu april inapezeka kuti inakumana ndi vuto kaya zoyendetsera zake zima thrust zinatani zinasokonekera mulibemo anthu ikungopita mulibemo anthu angoikamo zimashini zosiyanasiyana zoti zikathandize kupanga investigation zizichitidwa control ku NASA koma zima thrust zinaonongeka mu april nde anangokhala ngati azimitsa kaye chakhala ngati chapanga pause sichikupitirira kudikirira kuti atani azikonze akhoza kuchikonza from earth kuno chinthu choti chili mmalere kuti ulendo upitirire eti nde ndimangofuna kupasana update ya mwala umene uli ndi chuma taganiza chuma chonsecho chili pamalo onena kuti sitingatanipo sitingafikepo imeneyo ndi nkhani ya psyche 16 akuti clay amene ali pa psyche 16 ndi onena kuti akhozanso kuthandiza kupanga fuel onena kuti ma spaceship zombo zomwe akupangazi zizitha kupita kutali kwambiri edi nde tsogolo kuzakhala zinthu zonena kuti zodabwisa kwambiri koma tiyeni tikuona maupdate tizapereka pakazakhala maupdate zikomo kwambiri